Kedu ka ndị be unu si echi eze? Ị bịa na Ibagwa, ndị na-echi eze bụ ndị Amaebo. Ndị ama ebo? Ee, mba anyị shi, mbe m shi. Metere na anyị na-echi ọga ezi Ibagwa. Ezi ezi ozu na ọba anyị na-asịsị, ibe agwa anyị na-esi gbakọta n'ebe ọga ezi. Ma mgbe ọbụla na mba na-echi eze bụ na Idah, na m ga-echi ya na nwa benu. Ndị apụtaghị

n'Idah mechidere m ọ bịa na na-eji echi eze na na-eji echi eze echi eze na masị na iji apịa ka atụtụtụ Ata Igala wee so iru onye ga-ata ntata echere na enwere Ata Igala nweme Asadu ya bụ ihe na-ekewa Achadu Ata yes ma ihe bụ ndị na-echi ama bụ eze ya bụ ndị echi eze ma n'Ibag

ka iji ebula adịla tutu a bịa na echichi a na-echi echichi eze ndị na-akọwa gị ajụọ mmadụ m sị gị gere gị echichi eze be unu Ibagwa dịka ma mkpụrụ bụ ya bịa bụ ya bịa echi ya bụ eze kedu usoro ha ji echi ya bụ eze usoro Ibagwa ji echi eze mgbe gboo dịka akụkọ na anyị na ọ bụ eze nwụ onye echi eze ya ala ụlọ ịba ma ụlọ ịba ọ na-ala bụ na Idah ee ọ na-anọ mgbaba izu asaa fụ na chime eze

a na-agba anwụ ya na-agba a na-akwa osisi ya bụ ndị adịghị nnọọ maọbụ ise ma ndị nọrọ be nọ n'elie ejere ike egwu ha ezuru ime

bọs ka mara ụzọ ha ji eje n'Idah nọ nọ n'ebuka ndị ba so ọ bụ na eze alata je egwuri mme nwere mana eze alata ya metere na Ata mgbe ọbụla ahụ ma na ahụ akpa ka ata sọ obodo ebe ebe ma ụda iru n'Idah na-enwere ya na-akpọ a- ihe na-eke Achadu Achadu Ata mmadụ ọba anya nke Asadu Ata m na-echi eze ọba asị jere sị ya sị Asadu si n'Idah lata mipawa kabla amala ma Ata ahụ eje n'Idah ee ka abụ chikozi n'eze eje na-echi eze m
ndị a na-asị ha na-abịa asị n'eze n'eze nwụ n'orikpo isi nke afọ isi nke orikpo na a ga-ebuje mortuary mgbe gboo mortuary na na-ebuje eze na na-amị amị ee agbamọkụ agbamọkụ n'elu agbamọkụ nwa e buru eze tụkwasị n'elu na mgbe ọ bụ ba na-ego slave trade a na-asị na ịnụ abụ ohu amị ma amị ya n'elu ọkụ atọbe eze mgbe ọ bụ e kpote nkụ onye e jidele as ohu ga na-ahụgide eze hụ ọkụ na-amị a ee ọ na-amị ide ekwe izu esa mgba ya elie ịmana ndị kpotara ahụ ọkpụkpọ atọ ọmịgbo izu esa na ọla mgbe ọ na-amị anọ ọ na-eri ede ọ ma ọ bụ mmadụ na-eji mba na-amị eze na ọ bụ onye ọha na ọ bụ ụmụ ya dị very close ọrụ ọsị nna ya eze daga ọsị anọdụ ọsị akelechi na ya eze ya chọọ m izu esa nwa ọkara chikwe mgbe e likonie na bụcha elie na ọ bụ obodo gbachi obodo gbachi ire onye na nwa na-amịe ya na-ahụ ihe ọkụ na ayịlakụ mana mgbe ọ na-amị ata na na-eri ede ọyị ọ maghị ihe the next action to take ee na ndụ n'ọkwaghị ee n'ili mbe na na-eli eze mgbe a na-atinye anụ ee ka o kele eze

mechaa ndị oyibo mere abolish slave trade ma anyị na nwaanyị kwetere gere ka onwe onye na-edo ndụ ya ekiri edo na-eme ụtara ahụ leta akpọ omekwa emume a na-anị ndụ so na imere etọsa na oyibo ekwe eko n'elu mata anyị bụ n'ọnụ ọsụ atọ onwe ebe a na-eme ete m tega atịkọ happy with the person

well ezigbo ada um, this akatakpa ị na-anụ a na-asị akatakpa akatakpa from igara akatakpa chi igara ugbolo tọsị atọsị ya akatakpa chi from igara ya bụ i ruo n'igara ya na-eke bụ egwugwu ata maka ọ dụ under ata of igara oshi na a na-ezi nwọcha na ọbe ha mgbe dizikonu mgbe gboo ọ dụ difference ihe ọ dụ difference bụ na o nwere ndị abụrụ oshi mgbe gboo ọ bụrụ na a bịa na anyị na ebe a bụ ụmụnna anyị sị na anyị ja-agba ndụ maka onye na-ewe ihe mmadụ na ndị ahụ na-ezu oshi mgbe gboo ya bịa sị na ya were ihe nwanna ya ya were ihe m- nwanna ya ma jide nye but na ha eji akpagharị akpagharị ọ kwa ị na-aghọta you can go to another place thief ma ọ lọta be na o nwekọghị- fe- o nwekọghị ndị affect mana oyi ofe afọ n'ezi ofe afọ na o nwekọghị ihe nwanne like nwa m na gị nọ ma m mara na ọ bụ gị tọbere phone a na ewekọ m ye because na m na gị gba ndụ maka ya ihe m kwuru mgbe a na-agba ndụ bụ na ewekọ m ihe nwanne m na ọ bụ na ama ego ala ya akpagharị akpagharị so me kịta nema oshig na ezite nke nne ezite nke nna ezite nke nwanne ma the worst part bụ na onye ijumara ekwekowek mma a na-asị na na-akpọ mma na ji chi in olden days ọ bụrụ dịka na ịkpọrọ mm, adọrọ na adọrọ bịaja n'ugbe na ibagwa ma ọ nwere onye efili n'ọbịa abụ na m- adọrọ bịaja na oyiri ajụ ohe me ga-amahụ maka onye nọ mma dị na ibagwa ga-amaghị maka onye a n'ọbịa ya gwazi ya n'ụzọ ọdịnihu gị ji eri na ya ma maka ma ọ bụrụ ma na e bo gị ebubo ụgha na ya agwa na onye a bụ ebubo ụgha ba na-ebo mana kịta na enweghị ihe a niile na ya na-emezi nwọcha nke ọ bụrụ ma eguzoghị na emere odumbe sị ee na-akwụrụ ntị na o siri ime ugboro nọ na enwe na akpata na o nwetara di na ọha lile believe na anaghị ajụrụ maọbụ eziokwu maọbụ okwu asị ihe bụ ebe bụ ihe ịkọ ọkọ ha kọọ ọmarị ihe ndị ọzọ kwunyere eziokwu

okpokọta fameze bụ pọpọ mụ na ya metara na ị nwere ike emeghe nnehu nwa gị mụtara laadị ya maka mmadụ akwa mgbe mana ọzọ a na-echukwu enye mee ka ụmụnna ndụ ka mete ndị ga-abịakọrọ kpọọ onye mee ka bụle ụmụnna bụna akpọ ma ọ bụ ezinụlọ bụna ya madịrị oshi oshi dọsụwa mee mgbe ọ bụla oshi nwere akwa oshi nwere ndị na-egbu oshi ọ bụ ha na-egbu ka onye egbo na nwere ndị na-egbu onye ya mara na ebe ahụ ọ bụ ibute ịsọ ha nsọ anaghị eje mbọ maka na ha egbu
ihe ndị m kwuru na n'enya eziokwu eziokwu na esite awawatara ụwa maka na ndị ọcha ka anyị mara ihe gịnịde ka ha ede na n'ime ma gị na-ama demonite baịbụl oshi bidoro na mbụ na mbụ na mbụ ka o mere ka o bidoro so na-abịa n'ịnụ anyị na-ekwu onwe m kpọtara ya ka na mgbe nhụ a na-ekwu mgbe egbo mgbe egbo na ọba abịa onye bụ dikpa ụka dịrị n'ibe ya n'ebe ikpe ihu be na ngwu adọrọ nọ n'ọnụ ụzọ be ikpesịtakọma na ọ bụ idei ije pete n'ime eti eti ihe ezigbo na ọ bụ anyanwụ anyanwụ abịa ezechitoke abịa ọgbụ bụ eji eme mgbe ọgbụ iru egwu ọgbụ ibe pịara be na ọ ga-abụ ọnụ chi mgbe ha na-asị mma akpọọ mma ka bụ ma jere torute n'ihu okporo ngwụsị a ga-ejekwu gateman ọ sị ya na ya jekọsị ọba agha ọkara ihe mere na akpọ ma bụ ma abụ ya na abụ emeri ọ sị ya ga biko chedịrị ka ya jụwụrụ ya ya bụ ọjụwụrụ ya ọjụwụrụ ya jụwụrụ ya ya bụ na-asị gị na mma- na nk- na ngwu adọrọ dara na ngwu adọrọ o wepụtara gị shoo ọ bụ na ọ nọdụ n'ọnụ ngwu nhụ weri oriri na ọ dara ọkụkọ na ọ dara ewu na ọ dara gwọ na oriri ori hube oo o nwere ike iri ori hube te 100 years ya mete na mmadụ ga-egbu mmadụ egbu nweta taa o shi n'ọnụ ngwu nhụ agbụrụ na ọ ga-abụ n'ọnụ idei ọnụ ndị hụ egwuri o ya meta mmadụ egbu mmadụ mgbe ọ yes ma ọsụa bụ onye gbadoro anya na-eji ụka nwee nọ inwe ihe mere m ịchọ m okwu m nwere ndị ahụ mgbe tiri gị chukwu nọ n'igwe na ọ ya gbaa anụ m ndị ụka gbalie na onye nebe amosu na mmanwụ na-eme mmanụ eji etirigide ma ha mata ekwula ite mmanụ na ọ bụ spirit na ọ bụ spirit ụzọ onwe kwuo mmanụ nkwụ ma okwuma atụrụ ma okwuma ata ikwu na mma kwụ na weta uche gị tọsị amasị onye nke ahụ bụ spirit so ijekwa ihe i kwu ọ gbara gị nkịtị ọ bụkwa gbara m aghara aghara 2 ịbịa na ọnụ anyanwụ nọ n'etiti ezi ụnọ katarash tiri abụrụ na katarash a m na-ekwu eshọkụ na-ejide nwatakịrị na ọ na-eme ka ọ na-eme ka ọ na-anwụ ọ na-eme ka ọ na-anwụ onye mụ nne na ajeme na ha asị gị jee gọba n'anyanwụ eshọkụ na adịghị ụlọ ọgwụ adịghị bụtaba je ewu ojii ya gọba na mmanụ onwe ọjị were mmanụ o were mmanụ okwu meghe okwu n'ọrụgide mmụọ ọ sị na izkwete go bịara ya egbunugo ọkụkọ na ji na enwe bife izkwete ha na enwe ya ahụ isi ike na-eme dị esinyere ya n'ọkụ na ọ ya ekwukwa ya je mba ọkụ ana m ekwu asị na m na- na ọ bụ eziokwu na-eme n'ụwa- na igbo nsụka liile 3

ojekwu m ehe na era awọrọ mere awa na mụ na-ebidote m n'ihe mgbe na ụlọ ya eme abụ njọ abụ kwote okpota kuna ihe m na-agwa bụ ihe m na-agwa bụ re- the truth and nothing but the truth ma ọchụa a na-asị ike kwesị ada ndị ike kwesị adaghị dịrị ka nwaanyị chọọ ọdụ atọ anọ m na-asị ka emere ihe ka udo dịrị asị ka echire n'ụka ka emere nwa ka udo dịrị ha ekete ọ bụ na mụ na alụ ụdị anyị n'ọbụ onye onye ọhụ mmadụ na-eme ekwume ndị ọgaranya ọzọ gbanyere fada asị a na m na-ekwu ndị ọgaranya ka o meghị ka o wetiri ume mma anyị ka o wetiri ume ihe ha na-eme ma eme abụ anyị na-eji onye ka eji onye